Mu vidiyo imeneyi mumva zoopsa zimene anthu anakumana nazo m'dziko muno pa tsiku lokumbukira m'busa John Chilembwe amene anamenyera ufulu wa dziko lino mu nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi wa Dr. Hastings Kamuzu Banda. Factory 265 Media yayankhula ndi katswiri wosakatula mbiri a Wilson Ndelemani kuti timve mmene zinkakhalira kalero. Mbusa John Chilembwe kalekalero tinkamkumbukira muja monena kuti dziko la Malawi Kukuuzani zoona limakhala chete. Tikati dziko kukhala chete ndikutanthauza kunena kuti ngakhale panopa timakhoza mawali anthu ali pa holiday kapena tinene kuti pa f- a 15 January chaka chino cho anthu akhala ali pa holiday koma ndi holiday yoti apita ku shop akagule zinthu, holiday yoti achi- ayenda apite kumuzi akaone anthu, kuchapa kusita, kupita kumunda, kupita kumsika, life as normal. Palibe china china chilichonse chimene mungaone chimene chikusintha. Komano kalekalero mukandifunsa chikalipo ndikuwuzani kunena kuti tsiku limene lili olo kungokupeza iweyo ukuchapa zovala ndikumayanika panja ndiye kuti iweyo wapanga tsiku limene lili kukhala tsiku losalemekezeka. umayenera kuti ulandire kachilango ndithu kuchokera kwa amene amatiyendetsera dziko nthawi imeneyo yachipani chimodzi zina zimene anthu amene mudawandikana nawo munaona zitawachitikira nzotani
ndisayambirenso oya- oyandikana nawo yayi eh. koma ngakhale ine mwini mm. ndimakumbukira ndithu tinagwidwapo ndi mzanga wina emmanuel mangala unfortunately anamwalira may his soul rest in peace tinagwidwapo chifukwa chopita kukayenda on this day tinapita kunyamuka ku- mu ndilandemu ndikukakwera kutunda chakuphiri malire aphiri la ndilande ndi kumene amakhala anthu tinkakayenda kungoyenda basi kumangozungulira tinafunsidwa mafunso ndipo tinakhazikitsidwa pansi kuti siku la lerolo inu mukupeza bwanji mukungoyendayenda siku limene lili ndi lonena kuti anthu mukhale pakhomo ndi holiday aliyense akhale pansi azikumbukira Nkhani zonena kuti John Chilembwe anamenyera ufulu, analithandiza dziko la Malawi kuti likhale pa ufulu, zimenezozo zozindichitikira ine osati munthu wina. Anthu ena kumene ndakhala, kumene ndachitikako, mm. anthu amangidwapo nyakula, kumawaona kunena kuti munthu amangidwa nyakula, munthu ali mu mavuto osiyana-siyana chifukwa chonena kuti osatinso mwina iyeyo yayi. Koma mwana ndi amene wachita zinthu zosayenera kukhala kuchita, mwina anapita kukacheza, amamenya mpira, anawa simukuwauza zoona zake zofunika za siku ili, makolo ndikupezeka kuti akukumana ndi ziphinjo, akuzunzika, zinthu zikukhala mosakhala bwino. A Ndelemani mwakamba za nyakula apa ndikudziwa pali ana ena amene abadwa mzaka za ma 2000 zimenezi mwina akudabwanso mwa amenewa kuti nyakula ndiye iti? Imakhala yotani nyakula?
likafotokoza za nyakula ndikumanga kumene amamanga of course anthu amanena kuti kunali nkhanza za atsogoleri koma mwina ndikufika nthawi zino anthu amanena kuti ayi mwina zinazo atsogoleri samazidziwa amapanga ndi anthu amene anali kusogolo amene anali kumbuyoko amene amathandizira nyakula ndikuti akupeza walakwisa ndiye amatenga miyendo ngati muja mugwirira mukapita ku shopu kukagula nkhuku kukagula nkhuku amene mukapita ku msika kukagula nkhuku Mm. ndiye mumatenga phiko lakumanjali ndi phiko lakumanzere ndikugwira eh nkhuku i- nkhuku ija mapiko a- akumane ndi chimene chimakumana ndi ma- ma- mi- mikono ya munthu makamaka izi chigo- timati chigongono eti Eh. zoti anthu ambiri amati chani chigongono cha- chakumanja ndi chakumanzere kumukoka munthuyo zikumane kumbuyo kunsanako eh nde zikakumana pokumanapo ndikumangapo lamba wa plastic eh imene ndi- imene ndimene timatchula kuti nyakula ukamangidwa nyakula mwinanso uli ndi mwayi kumakhala timati ndege oh imakhala Ndege. bwanji ndege ndege akati akumanga ndege kumakhala kuti mikono uongole mikono ngati kuti iweyo ukupanga zija zonena kuti ndifuna munthu ayime pa distance yotalikira mkono wangawu kumanja ndi kumanzere mikono iwongole nde akatero a pamabwera musi pathu timati msinjo eh nde akatero msinjo uja aumanga ndi malamba mu mikono mwakomo mikono yoti aongola eh nde iweyo msinjo ukhala nawo unyamula ndi mikono yakoyo mikonoyo izakhala ngati ukubalansa ukhala ngati nde zimenezozo zimakhala ngati mmene amaonekera mapiko a ndege aja zimenezozo zilango zimene anthu amakumana nazo nthawi yangati imeneyi nthawi yovuta kwambiri nthawi yonena kuti anthu aku kulingalira nkhanza zimene zimachitika nthawi imeneyo nthawi ya chipani chimodzi ndi zinthu zoti zimachitika ndithu ena akalapo kunena kuti inuyo mmene mulilimu tikusungani kuchokera lero muzatuluka siku lakuti lakuti ku khoti kuchokera mmenemo chifukwa chonena kuti inu mwapezeka kunena kuti siku ngati limeneli mukupanga zisawawa Ma- anthu anthu amene amapanga business makamaka ngati yogulisa mowa Mm. amaziwiratu kunena kuti siku limeneli business imeneyo isachitike malo onse ogulitsa mowa amene mmawadziwa kaya ni mtawuni muno otchuka akalekale amene mukuwadziwa kaya ni mmizi ngakhale kumuzi kwenikweni amakhala kuti malo akhale oseka wina aliyense akhale akuji- akulingalira zimene anakumana nazo john chilembwe pamene amamenyera ufulu opezera amene pamene amamenyera ah, mu nkhondo yopezera ufulu dziko la malawi
Chabwino, ndiye inu mukamaona mmene anthu tikukumbukirira makamaka tsiku limeneli la John Chilembwe mu zaka zino, uh, ma, ma, ma, mumatipo chani?
Ah, nthawi zonse ineyo ndimanena kunena kuti we are not doing enough sitikuchita moyenerera mmene zinayenera kuchitikira john chilembwe anthu amafuna azimuphwekesa ati chifukwa chonena kuti iye ayi sanakonzeke bwanji anapanga zinthu zachangu e mwakuti mwakuti chifukwa pali mabuku ena of course ananena ni mwini wake buku lina timanena kuti uh, uh, uh, f- uh, from iron age to independence analemba ndanyamata ena amati mashangaiza ndi bebe aku, aku zimbabwe buku limenelo analembamo kunena kuti john chilembwe mwini wake ananena kuti let us strike a symbolic battle and die ndiye amati john chilembweyo it was just a symbolism kwa iye amafuna angosiya chizindikiro koma sikuti kwenikweni kunali kumenyera ufulu koma ineyo ndikunena kunena kuti john chilembwe zimene anachita ndi zimene zinasegula maso to what we call the later nationalists kuti aziseguka maso kumaona kunena kuti no tikuyenera tipange chonchi tipange chonchi john chilembwe analola kufa so john chilembwe kumwalira kwake ndi mmene tikumukumbukirira panopa ndikuona kuti si zinthu zolondola chifukwa chonena kuti muti kuli kuti inuyo titengane lero tilowe ku chiradzulu tikanene kuti kodi john chilembwe pakwawo panali pati hero ngati amene uja mmodzi wa mapatriots a dziko lino la malawi pakwawo panali pati abale ake ndi ati chimene chilipo pakwawopo choti tikhoza kumakamba kunena kuti john chilembwe chinthu chake ndi ichi ndi chiti mupeza kuti palibe china chilichonse timangokamba kunena kuti pa 15 january siku la john chilembwe mwakuti mwakuti koma john chilembweyo sindikukhulupirira kuti munthu ngati amene uja ngakhale kuti abale ake onse mmene iye amamwalira abale ake onse anamwalira alipo ena koma salemekezedwa ngati tikulemekeza nde titenga tikutenga zinthu zina zonena kuti ampingo akungoyesayesa so ampingo ndi anthu amene amapemphera nawo koma ifeyo ngati dziko tikamakamba kuti john chilembwe kukamba pa 15 january tizakambanso pa 15 january tikatero pena ponsepa tayiwala kunena kuti ndi munthu woyamba kuvomera kunena kuti kaya ndimwalira ndimwalire koma ineyo ndifuna azunguwa angamve uthenga wangawo mwina ineyo sindikwanisa ngati anayankhula mawu onena kuti let us fight a symbolic battle and die Mwi- amaziwa mwina kuti sindikwanisa koma kungovomera kokhawo kunena kuti ngakhale sindikwanisa koma ineyo ndilolera kunena kuti izizi ndiyambepo nkhani imeneyoyo tinayenera kumulemekeza mokwanira panayenera pakwawo pazidziwika panayenera pakhale zina zake zonena kuti mmene timachitira muja kuti a- akukapereka ndaonapo ine anthu akupatsidwa mpha- mpha- mphatso kapena kupatsidwa ma award ena chifukwa cha makolo awo amene anamwalira kalekale kuti anapanga zinthu akamapereka zimenezi ine sinaonepo sindikukumbukira kuti kwa joni chilembwe kwatengedwa munthu akukalandira award chifukwa chonena kuti a- a joni chilembwe akalero a mu 1915 anachita zinthu zimene tikukamba pano pasi
Inu monga munthu mmodzi akats wa akatswiri amene amadziwa kusakatula mbiri uh, makamakanso ya kuno kwathu ku Malawi, mukuona kuti padakhota mpati kuti zizipezeka kuti mpaka nakupita kumene adachokera John Chilembwe kumeneku osamaoneka bwinobwino kuti zinthu zake zikuyenda motani?
No, John Chilembwe anthu mwina make timangopanga nkhani za ndale komanso mwina ndi ndi dyera chabe kuona kunena kuti tikagwiritsa ntchito ndalama izi paja nthawi zina amati akamagwiritsa ntchito ndalama pa munthu wina kumakhala kuononga mukuononga chuma cha dziko akamagwiritsa ntchito kudyesa mimba zawo sikumakhala kuononga ndiye nthawi zina mwina maganizo amakhala in those lines komano ndithu kugwiritsa ntchito uh, ndalama zimene zingapezeke pa pa, pa john chilembwe M- mukhoza kuona kunena kuti john chilembwe ndi timati chani forerunner of nationalism ku malawi kuno amene anachita inspire anthu kunena kuti achite struggle kapena kunena kuti amenyere ufulu umene tinamenyera pa 3 march 1953 kukafika 1959 mu 1959 umene kunakhazikitsidwa state of emergency forerunner wake ndi john chilembwe ndi anthu enawo alemekezedwapo Tamva ena akumangilidwa ziliza, ena akutani. Manda ake a John Chilembwe timanena kuti ali mu Esperanza Estate. Sitingachite set ka commission kuti kangofika ponena kuti kafufuze kunena kuti kodi pamene tingamalemekeze, chabwino manda okhawo ndi pati. Kufikapo, pamalopo ndinafikapo ineyo, am, pali mitengo basi, anthu amanena kuti ndi pamenepa. of course ngati a history sitinafufuze kafukufuku weniweni okhazikika kuti kodi mu esperanza estate mo ndi pamenepapadi komano bwa- bwanji titangopeza ndalama nkhani yake ndiyomwe ija kunena kuti tikuononga ndalama tikapanga zimenezo tikuononga ndalama komano munthu ngati uyuyu amene ndi symbol of later political resistance Kuti ife tifike polimba mtima kufika mmene tinafikira muja, anthu amene anabwera, achina Kamuzu Banda, Hastings Kamuzu Banda ndi ena oterowo, kunali kuona kunena kuti wina anachitapo zimenezi ndipo ngakhale anamwalira, ifenso titati tamwalira sitikhala oyamba. Ukakhala kuti munthu sukhala oyamba umalimbikitsika, olo kwanu kukutsutsa kunena kuti kumakubwezera m'mbuyo umanena kuti ayi ineyo sine oyamba. John Chilembonso anapanga zimenezi, zinachitika, anamwalira, koma atamwalira ndikukuuzani ndikungomwalira John Chilembwe, ma policies ena anasintha. Ma policies on land anasintha, kulandidwa malo kuja kunasiyika. Akanakhala atamalizatu malo mu Chiradzulo monse muja, ku Thyolo uku akanakhala atamaliza malo onse kuja, ku Mu- Mulanje uku atsamunda akanakhala atamaliza malo. Komano John Chilembwe atangonena kuti ayi ma policy anu awa on land, labour and taxation sitikugwirizana nazo, thangata inachepa. policy ya land inasintha taxation inasintha ndipo timanena kuti zinasintha to the advantage of africans just because of john chilembwe now munthu amene anapanga ngati zimenezozo ineyo sindikukhulupirira ndipo sindimakhutitsidwa mpaka lero ndizapitirirabe kuyankhula inuyo aeni ake a mpweya mukandipasa mwayi kunena kuti john chilembwe panafunika ndithu pakhale china chake choti chizioneka kuti john chilembweyo ndi uyu osati tizingopita achalichi akakonza malo amene akakonza mwambo ifeyo ndiye tipite tikanene kunena kuti mwambowo ndiye mwina tipereka ma contribution awa ma contribution amene amapita ku church yes he was the founder of the pim providence industrial mission founder wake ndiyeyo komano abale ake ngati m'bale wawo anamwalira mwachangu ndi kuti anamwalira mwachangu ena asa- amene akanayenera kuti alandira chithandizo kuchokera kwa iye asanalandire chithandizo anthu amenewa amayenera alandirepo ka compensation amayenera aziona kunena kuti inde tikapita ku pim tikapeza chipilala M'bale wathu walemekezedwa ndi chipilala cha ku PIM. Walemekezedwa chipatala cha ku Phalombe. Komano ifeyo ngati pakhomo pamene munthuyo anachokera, phindu, phindu lenileni palibe. Iyeyo mwini wakeyo mmene ndafotokozera ku Esperanza Estate kuja kupita ndikukaona kunena kuti apapa pamene palili pa estate pano anthu amati ndi apa. Kutenga anthu oti apange akafukufuku afufuze aone kunena kuti kodi ndi pamenepodi ndikumangapo kachipilala kenakake kabwino. Anthu ndikumaziwa kunena kuti mwina tikhoza kunyamuka inu ndi ife kunena kuti tiyeni tipite tikaone akuti john chilembwe chaka anayikidwa pamenepa at least zikhoza kukhala zinthu zonena kuti anthu ngati dziko tikamakondwerera pa 15 january pena paliponse ndikumanena kuti tikuononga ndalama zochuluka misonkho yochuluka mafiwelo kuti ndi zina zoterozo kupita kumene kuja komanso iye mwini wakeyo ndikumaona kunena kuti pamalo pake ndi apa abale ake onse ndikumaona kuti ndizi zikhoza kukhala mwina make zokoma ndithu kusiyana ndi mmene tikumachitiramo chabwino pomaliza mawu amene mungafune kuwasiyira anthu omvera akhale mawu otani mawu amene ndingafune kuwasiyira omvera achikalipo ndionena kuti tiyeni tizitha kulemekeza anthu amene akuyenera ulemu tizitha kulemekeza anthu amene akuyenera ulemu chifukwa chimene chimaoneka nchonena kuti maulemu amakalandira ndi anthu amene apitako titapitako ife kukachita attend mwambo womwe wina wake anamwalira timalandira maulemu ndifeyo so ulemu uwu unayenera ukhale wa john chilembwe ndiye anthu amene akutimvera nthawi ino anayenera adziwe kunena kuti ndikofunika ndithu kulemekezana makamaka kuwalemekeza anthu amene anazipereka kuti zinthu zina zichitike mmene zachitikiramo tikamulemekeza munthu uja sikumakhala kunena kuti mwina wake tikuopa komano tikupereka ulemu komwe ukuyenera ulemu so anthu ngati amenewawa alipo ambiri enanso amene zawo zinangoti zii sakuziwika ndipo mwenso mwina ndi kutchulidwa komwe enawonso samatchulidwa tiyeni tifukule tione kunena kuti mbiri yathu ili pati yachokera pati ifeyo ku history timapitiriza kunebwereza mobwe- kunena mobwereza bwereza kunena kuti a person without history is like a tree without roots ukapanda mbiri umakhala ngati ni mtengo omwe mizu yake sinalowe pansi ndiye mtengo omwe mu- mizu yake sunalowe pansi mphepo kungowomba ugwa mtengowo umafunika kuti anthu ayambire kumbuyo ndi ana omwe amene akubadwa lero azitha kuziwa kunena kuti kodi mati john chilembwe imene takhala lerolo chinachitika ndi chani azitha kufotokoza mwana payekha kumatha kufotokoza kunena kuti ya 1915 john chilembwe ndi amene anayambisa kuwukira atsamunda Choti asamundawo agogo athu agogo awo ankawazunza motere motere. Mwana azitha kufotokoza. Kuti athe kufotokoza ndi pamene tabweretsa chidwi pa nkhani ngati zimenezi. Mukabweretsa chidwi pa nkhani ngati zimenezi, zinthu zimayenda bwino. Anthu amatha kudziwa kunena kuti awa anatithandiza munjira iyi mbali ya dziko. Zimene zija zimalimbikitsa kunena kuti wina azitha kuona kunena kuti awawa mpaka anafika pokufa. Ine akunena kuti ndingotchetcha nawo nsewu umene ukulowera kunyumba kwanga i think i can do better nditatchetcha nawo nsewu wolowera kunyumba kwanga chifukwa ngati munthu wina dziko lomwe lino anafika ponena kuti ineyo ndikulolera kuti ndife chifukwa cha dziko ineyo kungotchetcha munsewu kapena kupeza mwala uli pansewu woti wina wake kaya ali mgalimoto si m'bale wanga koma akhoza kupunthwa nawo mwalawo ineyo kuuchotsa mwalawo kuukankhira kumbali wina wake akukuwa ineyo kudzuka kukangothandiza kuona kuti chikuchitika ndi chani wina akufa ndi njala chifukwa chonena kuti kunja kwavuta ineyo ndikutenga kachimanga kukampatsa ndiluza chani ngati wina anafika poluza moyo wake so zinthu ngati zimenezozo ndi zina zomwe tinayenera kuti tiziziganizira ngati amalawi komanso ngati anthu amodzi kuiwala mitundu yathu nthawi zina timakhoza kumapanga zinthu mogwirizana ndi mitundu koma tizikumbukira kunena kuti nthawi ya kalekalero asamunda asanabwere kunalibeko thyolo kunalibeko Mzimba kunalibeko Chiradzulu kunalibeko Da- tinali amodzi kungochita unite ndi chanichi ma, ma kingdom amene tinali nawo maravi kingdom tumbuka nkhamanga uh, ndi ngonde kingdom basi anthu amodzi so ngati anthu amodzi tiziona kunena kuti tikamulemekeza munthu osati tiyang'anenso kunena kuti tikamulemekeza munthu tikhala kuti talemekeza mtundu talemekeza mmalawi so malawi first ndiye patriotism ija imene timafuna kuti tikhazikitse tiyikhazikitsa ndipo ikhala yolimba patriotism yake chifukwa anthu azitha kumaona kunena kuti akalekalero ngati anapereka moyo ine ndikukapereka izi sizilakwika